an bɛ an ka kuma in daminɛ ni setigi ala tɔgɔ ye ala min ye ko daminɛ ni o ala de bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kuncɛ an bɛ kisi ni nɛɛma ni barika ɲini ala fɛ a ka jiidi ala kira kan a n'a mɔgɔ sanimaw kan ani mɔgɔ o mɔgɔ ni e de tugur'u kɔ ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se don na don min ni an bɛɛ bɛ t'an jɔ setigi ala ɲɛkɔrɔ ni an ka baara kɛlenw ye aw denkɛ don ani aw balimakɛ sarifu abudulayi hayidara bun muhamadu sarifu min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yirimajɔ ma an nana kokura ka na video filanan kɛ ni aw ye insha'la yaasa aw ka se ka nafa sɔrɔ a la an bɛ kuma ni aw ye ka bɛn le 15 neuvième mois 2020 ka bɛn buruju so jumɛn de ma n'o de ye sunbulatu ye a tile mugan ani duuru ni allahu taala ka jɛ ye ka bɛn manzilatu so jumɛn ma n'o de ye jabahatu ye bi y'a tile tan ani kelen ye ni allahu taala ka jɛ ye ka bɛn kamaru fana o bɛ manzilatu min na o bɛ si manzilatu min na o de ye harasani ye ni ka bɛn kamaru fana a bɛ si burujuso min kɔnɔ o de ye asadu ye ni ala sɔnn'a ma nin de ye dati ye min bɛ an bolo o tɛmɛnen kɔfɛ an ye video fɔlɔ kɛ ni aw ye ka doloko k'a bɔ sokɔnɔfɛn la k'a kɛ kɛnɛmafɛn ye bɛɛ y'a ye bɛɛ nimisi wasara wa an ye mɔgɔ caman de sɔrɔ ka bɔ kɔkanna jamanaw kan ka an wele k'a f'u ɲɛna u y'a fɔ an ɲɛna ko an k'u ka burujuw lajɛ an k'u ka dolow lajɛ ni k'a ɲɛf'u ɲɛna ka sarakatew f'u ɲɛna bɔn a kɛdon cɛ ka na bi a ma tɛmɛ kalo kelen kan nka mɔgɔ hakɛ min y'an wele an ma mɔgɔ hakɛ da dɔn wa mɔgɔ caman ye tilala k'an wele ka jaabi di an ma ko vraiment u ka papiye ko gɛlɛlen don a nɔgɔyara wa u ka baara ko gɛlɛlen don bi garisɛgɛ ka ɲi an y'o de fɔ n ko dolo n'i ye dolo dɔn ka ban ka mɔgɔ mago dilan ni ala yɛrɛ de ka jɛ ye o ti gɛlɛya i ma an y'a fɔ an ka video dɔ in na an ko dolo bɛ tila tilayɔrɔ saba tilayɔrɔ fɔlɔ o de ye dolo wolonfila ni o de bɛ dolo wolonfila dolo wolonfila min bɛ munumunu inshallah a filanan ye jumɛn ye o bɛ wele ko buruju dolo i n'a fɔ an y'a fɔ an ka video fɔlɔ la cogo min na ka kurana ayaw di a la o ye tan ani fila ye bɔn o tan ni fila in a mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ e bangena ka na diɲɛ kɔnɔ ka bɛn o dolo ninnu dɔ la kelen ma kuma n'a fɔ kɛcogo dɔ aw bɛ hakɛ to o tilayɔrɔ sabanan ye jumɛn ye o de ye manzilaw ye kalo ale yɛrɛ bɛ si manzila dɔw de kɔnɔ n'o de ye dolo dɔw yɛrɛ de kɔnɔ donc o dolo ninnu ye dolo mugan ani seegin ye donc o mugan ni seegin ni ala sɔnna ma an bɛna kuma o kan mɛ depi n'an ye kuma daminɛ buruju kan eh, alihamudulila an bɛ buruju de la an ma kuma dolo wolonwula in kan fɔlɔ an ma kuma manzila ninnu ta kan fɔlɔ ni ala sɔnna ma bɔn an ka video fɔlɔ la an y'a jira aw la k'a fɔ buruju ye buruju so tan ani fila ye min ni o bɛ sankolo kɔnɔ bɔn o buruju so tan ni fila in an y'o bɛɛ sɛbɛn arabukan na an ka video tɛmɛnen na o la an ka nin video in na an y'a sɛbɛn arabukan na ka tila k'a ni tubabukalo fana sɛbɛn ani tubabukalo bɛ taama ɲɔgɔn fɛ cogo min na an y'o fana sɛbɛn sisan ni ala sɔnna ma a bɛ don tubabukalo hakɛna min na ani a bɛ ban tubabukalo hakɛna tile hakɛna joli min ma donc an y'o bɛɛ de kɛ tabulo kɔnɔ yaasa an badenw k'a faamu an bɛ baara min na baara ye an y'a ta hakika yɛrɛ de la ni k'a lakali mɔgɔw ye paseke dolo dɔnbaa ma ca dolo dɔnbaa ma ca bɔn an bɛ bi tile min na an b'a mɛn karamɔgɔw bɛ kuma dolo kan mɛ u tɛ dolo walawala u b'a fɔ a ye n'an ka dolow filɛ k'a sɔrɔ i b'u ɲininka dolo ninnu yɛrɛ tɔgɔ la u t'a dɔn karamɔgɔ aw dɔgɔli tɛ dɛ nin dabɔkun de an ka kalan de kɛ ni ka sɔrɔ k'a dɔn ni ala sɔnna a ma dɔ ye ɲininkali kɛ ko ɛseke an bɛ mɔgɔw kalan dolo ninnu na wa ɔnhɔn an bɛ mɔgɔw kalan a la paseke dolo kalanni ala yɛrɛ de bɛ maaw yamaruya ko an ka dolo kalan i n'a fɔ n y'a di aya tɛmɛnenw na cogo min na mun na sariya la dolo bɛ kalan kun fila kama a kun fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye n'i tununa i ka se ka dolo dɔn ka paseke dolo ninnu bɛ tila tilayɔrɔ tilayɔrɔ naani saba o ye kɔrɔn ye saba o ye tilebin ye saba o ye bani ye saba o ye baba ye donc o la sisan n'i tununa dɔrɔn mɔgɔ min bɛ dolo dɔn ni dolo bɔra dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na nin ye kɔrɔn ye o la a b'a ka seli kɛ ka ɲɛsin kɔrɔn ma donc o la sa a filanan ye jumɛn ye leta alamu adada sinina wali hisaba mun ka sɔn an ka sanw jatedaw dɔn ni a ye ni san joli tɛmɛna ni tɛmɛna an b'a fɔ 1900 ta an b'a fɔ tan ta donc o dibi dɔnni min ye dolo de don donc alihamdulila a b'o cogoya kelen na eh, ni mɔgɔ min ye dolo dɔn donc i b'i wasa i bɛ lafiya surtout manzilatu mugan ani seegin parce que kalo bɛ su kelen kelen si nin kelen kelen bɛɛ kɔnɔ su kelen 24 la a b'o de k'o kɔnɔ mais buruju in a bɛ eh, yomen wa nifsi yomin donc a bɛ tile fila ani tile tilancɛ de k'a la ni ala ta 24 heures sigiyɔrɔma fila donc ani ɛri wɔɔrɔ a b'o de kɛ buruju kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ni alawutaala ka jɛ ye o la sisan sani an ka na dɔ don na k'a walawala an ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i ka buruju dolo dɔn i b'i ka bangedon dati de di misaliyala ne bangena 1900 le 9 5 mois 1930 donc a banna i bange don ka bɛn tubabukalo na joli min ma ani tubabu na a tubabu a tile a tile a hakɛ joli de don ani tubabukalo na joli de don ani san n'i y'o di dɔrɔn an bɛ se k'i ka i ka buruju d'i ma bon hisabu toli burujuliya o bɛ yen o ye i ba tɔgɔ ani fa tɔgɔ i ka rɔhani buruju o fana bɛ yen an bɛna kuma o kan ni setigi ala ka jɛ ye mais laɲini ye jumɛn ye parce que an tun ye layidu de di silamɛw ma ka d'a kan video in diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ mɔgɔ minnu y'an wele a ka ca donc o la eh, an b'i kalan ni mɔgɔ min b'a fɛ i ka dolo kalan an b'i kalan dayɛlɛlen don i ye ni ala sɔnna ma i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka yɔrɔ bɛ dogolen tɛ n bɛ yirimajɔ de eh, yirimajɔ ekɔlisoba ani tilebin cɛ ni mɔgɔ min bɔ musabugu yan fan na n'i sera tɔtɔli ma dɔrɔn i bɛ na se tɔtɔli ma i bɛ n wele walima ni mɔgɔ min bɔra musabugu yirimajɔ fɛ i bɛ na dɔrɔn ekɔlisoba yɔrɔ la kaburukun kɛrɛfɛ n'i ye wele kɛ ni ala sɔnna a ma n b'i sɔrɔ wa a b'o cogoya kelen na kɔkanmaw aw fana n ka nimoro sɛbɛnlen bɛ sanfɛ parce que ko in minnu bɛ kɔ kan olu de sɛgɛnnen don kojugu parce que olu yɛrɛ de ye n wele ka caya donc alihamudulila ala k'an bɛn sababu ma buruju n'a n'i y'a mɛn ko buruju dɔrɔn o kɔrɔ ye ko dolo bon o la sisan dolo an bɛ min na o ye buruju de ye dolo tan ani fila de don ala y'u de da k'u bila sankolo kɔnɔ bon o kelen o kelen bɛ na san kɔnɔ sen kelen ka masaya ta a bɛ tile bi saba kɛ bon o la sisan An bɛ buruju min na o de ye sunbulatu bi ye ale tile mugan ani duuru ye tile mugan ani duuru donc an b'o cogoya kelen na n'an bɔra yen an bɛna aw bɛ tabulo lajɛ kosɛbɛ ka suivi n bɛna fɔ kelen kelen yaasa aw ka se ka a faamu ani tubabukalo bɛ taama ɲɔgɔn fɛ cogo min na mɛ nin sigicogo in na ni burujukalo donna tubabukalo na hakɛ min ma ni san yɛlɛmɛna tuzuru i b'a sɔrɔ n'a bɛ don o cogoya kelen don a bɛ na u ti ɲɔgɔn jɛ fiyewu waati bɛɛ olu kɔni ni nin bɛ dati min na dɔrɔn hali ni san wɛrɛ nana u b'o dati kelen de la mɛ farafinkalo tuma dɔ la ale ye mugan ni kɔnɔntɔn tuma dɔ la bi saba dɔnko i b'a ye tuzuru ani u bɛ ɲɔgɔn bila dɔnko o la sisan i b'a sɔrɔ san kɔnɔ kalow bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn tile kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ a kɛsa ani duuru

tannan o ye jadi ye tan ni kelennan o ye daliw ye tan ni filanan o ye hutu ye nin ne ye u tɔgɔw ye n'an bɔra yen ani tubabukalo bɛ taama ɲɔgɔnfɛ cogo min na an bɛna o de di sisan bɔn hamulu marisi kalo tile mugan ani kelen de ale bɛ don paseke hamulu ale de ye ale ka san kalo fɔlɔ ye buruju na sira fɛ dolo na sira fɛ san kalo fɔlɔ o de bɛ wele ko hamulu a bɛ don marisi kalo tile mugan ni kelen a bɛ taa ban avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla marisi kalo tile mugan ni kelen ka taa bila avril kalo tile tan ni kɔnɔntɔn olu tigilamɔgɔw ka buruju ye hamulu ye n'o bɔra yen sawuru ale bɛ don avril kalo tile mugan sawuru bɛ don avril kalo tile mugan donc a bɛ taa ban mɛ kalo tile mugan a bɛ taa ban o de la o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla avril kalo tile mugan na sisan ka taa bila mɛ kalo tile mugan na ni mɔgɔ min sɔrɔla o kɔnɔ e ka buruju ye sawuru de ye a b'o cogoya kelen na jawuza ale bɛ don mɛ kalo tile mugan ni kelen ale bɛ taa ban zuwɛn ale tile mugan a bɛ taa ban o de la zuwɛn kalo zuwɛn kalo tile mugan a bɛ taa ban o de la ni mɔgɔ min sɔrɔla n mɛ kalo tile mugan ni kelen ka n'a bila zuwɛn kalo zuwɛn kalo tile mugan donc olu ka buruju ye jawuza ye olu ka buruju bɛ wele ko jawuza a b'o cogoya kelen na saratan ale bɛ don zuwɛn kalo tile mugan ani kelen a bɛ taa ban zuye kalo tile mugan ani fila o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla zuwɛn kalo tile mugan ni kelen ka n'a bila ni mɔgɔ min sɔrɔla zuwɛn kalo tile mugan ni kelen kɔnɔ ka n'a bila mugan ni zuye kalo zuye kalo tile mugan kɔnɔ donc o tigilamɔgɔw olu sɔrɔla saratan de la ko buruju ye saratan ye ko dolo ye saratan ye a b'o cogoya kelen na asadu ale bɛ don zuye kalo tile mugan ani saba a bɛ taa ban utu kalo tile mugan donc ni mɔgɔ min sɔrɔla zuye kalo tile mugan ni saba ni mɔgɔ min sɔrɔla zuye kalo tile mugan ni saba kɔnɔ ka taa bila utu kalo tile mugan ani fila la ni mɔgɔ minnu sɔrɔla o kɔnɔ donc e de bɛ donc e ka buruju ye asadu ye a b'o cogoya kelen na sunbulatu ale bɛ don utukalo tile mugan ani saba utukalo tile mugan ni saba sunbulatu bɛ don o la a bɛ taa ban donc sɛbtanburu a bɛ taa ban sɛbtanburu kalo tile mugan ani fila o kɔrɔ ye ni mɔgɔ minnu sɔrɔla utukalo tile mun k'a daminɛ utukalo tile mugan ni saba ka n'a bila sɛbtanburu kalo tile mugan ni fila kɔnɔ olu ka buruju bɛ ye olu ka buruju ye sunbulatu ye olu ka buruju bɛ wele ko sunbulatu bɔn a b'o cogoya kelen na ni mɔgɔ min sɔrɔ sɛbtanburu kalo k'a daminɛ mizani ale bɛ don sɛbtanburu kalo tile mugan ani saba ale bɛna ban donc octobre ale tile mugan ani fila a bɛ ban o la o kɔrɔ ye k'a daminɛ sɛbtanburu tile mugan ni saba ka na octobre tile mugan ni kɔnɔntɔn mugan ni fila kɔnɔna la ni mɔgɔ minnu sɔrɔla o furancɛ kɔnɔ olu ka buruju ye mizani ye a b'o cogoya kelen in na akarabu ale bɛ don akarabu bɛ don octobre ale tile mugan ni saba a bɛna ban nowanburu kalo ale ban nowanburu kalo tile mugan ni kelen ye mɔgɔ minnu ni olu sɔrɔla ɔkutɔburu kalo tile ɔkutɔburu tile mugan ni saba ka na bila nowanburu kalo tile mugan ni kelen olu b'u wele ko u ka buruju ye akarabu ye a b'o cogoya kelen na kawusu ale bɛ don nowanburu kalo tile mugan ani fila a bɛ taa ban desanburu kalo tile mugan ni kelen o kɔrɔ ye ni mɔgɔ min sɔrɔla nowanburu kalo tile k'a daminɛ nowanburu kalo tile mugan ni fila ni ka taa desanburu kalo tile mugan ani kelen na minnu sɔrɔl'o kɔnɔ olu bɛ wele ko hutu olu bɛ wele ko kawusu olu ka buruju ye kawusu ye tayibu a b'o cogoya kelen na jadi a bɛ don desanburu kalo tile mugan ani fila a bɛ taa ban desanburu n'a don desanburu a bɛ taa zanwiye kalo o tile tan ni kɔnɔntɔn a bɛ taa ban o de la dalu bɛ don o de la sisan donc mɔgɔ minnu sɔrɔla desanburu kalo tile mugan ani fila ka na bila tan zanwiye kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn tan ni kɔnɔntɔn la olu ka buruju ye jadi ye olu ka buruju ye jadi ye tayibu a b'o cogo kelen na zanwiye kalo a tile mugan ani kelen a tile mugan dalu bɛ don sisan ni dalu donn'o la a bɛ taa ban ni ni dalu donna na a bɛ taa ban fevriye kalo tile tan ani seegin donc minnu sɔrɔl'o kɔnɔ o furancɛ kɔnɔ olu bɛ wele ko dalu olu ka buruju ye dalu ye tayibu a b'o cogoya kelen na hutu n'o de burujuso tan ni filanan ye n'a laban ye fevriye kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ale bɛ jɔ n'a jɔr'o la a bɛ taa ban marisi kalo tile mugan na donc o kɔrɔ ye k'a daminɛ fevriye kalo tile tan ani kɔnɔntɔn ka taa bila marisi kalo tile mugan na ni fɛn o fɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɔrɔl'o furancɛ kɔnɔ donc e ka buruju bɛ wele ko hutu donc ala ka an bɛɛ sababa ma nin de ye ani tubabu kalo yɛrɛ ka taama cogo ye n'an bɔra yen an bɛ na jumɛn de la sisan donc ni mɔgɔ min sɔrɔla hamlu kɔnɔ e ka cogoya o ye tasuma ye ni mɔgɔ min sɔrɔla sawuru kɔnɔ e ka cogoya ye bɔgɔ ye paseke an b'o fana walawala fo k'a ɲɛ saba a bɛ tila saba de a bɛ tila naani de saba fɔlɔ o ye tasuma ye saba filanan o ye ji ye saba sabanan o ye fiɲɛ ye saba sabanan o ye bɔgɔ ye donc o la ni min sɔrɔla muwa min kɔnɔ kalo min kɔnɔ donc a bɛ fɔ ko e yɛrɛ de ka cogoya o ye tasuma ye o kɔrɔ ye tasuma bɛ fɛn o fɛn labaara e ka hɛrɛ b'o de la ni min sɔrɔla bɔgɔ kɔnɔ bɔgɔ bɔgɔla baara de ka di e la sikomi sɛnɛ damandingɛ ani sojɔ ani tɛrɛn feere olu n'u ɲɔgɔn ni min ta sɔrɔla ji kɔnɔ ji la jila baara de ka di i la ani fɛn o fɛn bɛ bɔ ji kɔnɔ donc o de ka di e la donc ani ji feere n'a ɲɔgɔn ni min sɔrɔla fiɲɛ na jago de ka di i la donc alhamdulilayi donc o de kama an bɛ na nin fana fɔ nin kɛcogo in na donc hamalu o ye sayidu ye wa tasuma de don ni min sɔrɔla ka bɛn ale buruju ma sawuru ye bɔgɔ ye donc ni min sɔrɔl'o kɔnɔ donc e ye bɔgɔ ye donc ni min sɔrɔla jawuza kɔnɔ e ye fiɲɛ ye ni min sɔrɔla saratan kɔnɔ e ka cogoya ye ji ye ni min sɔrɔla asadu kɔnɔ e ka cogoya ye tasuma ye ni min sɔrɔla sunbulatu kɔnɔ e ka cogo ye bɔgɔ ye ni min sɔrɔla minzani kɔnɔ e ka cogo ye fiɲɛ ye ni min sɔrɔla akarabu kɔnɔ e ka cogoya ye ji ye ni min sɔrɔla kawusu kɔnɔ e ka cogo ye tasuma ye ni min sɔrɔla jadi kɔnɔ e ka cogo ye eh, bɔgɔ ye ni min sɔrɔla dalu kɔnɔ e ka cogo ye fiɲɛ ye ni min sɔrɔla hutu kɔnɔ e ka cogoya ye eh, ji ye donc nin de ye u cogoyaw fana ye nka ni ala sɔnn'a ma video wɛrɛ la an bɛ n'u bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ka kɔrɔn dolow ani tilebin dolow ani bani dolow ani baba dolow an bɛ n'u bɛɛ di k'a bɛɛ walawala ani tuguni ni dolo ninnu i b'a sɔrɔ ni min bangena ka bɛn dolo min ma donc i b'a sɔrɔ hawatimi dɔ de bɛ yen o de ka kan ka dilan i ye ani nasi dɔ de bɛ yen n'o ka kan ka bɔ i b'i ko n'a ye ka bɛn i yɛrɛ ka don ma cɔyi voilà nin kɛcogo in na fana an b'i bangedon fana f'i ye ni alahu taala ka jɛ ye mais dolo an ka mazhabul malikiya la eh, sariya y'a dan ko an ka fɛn fila dɔrɔn de ɲɛɲin'a la bon k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔn ye fan min ye ani ka jatew kɛ n'a ye k'a fɔ ni nin dolo in jɔra nin ko in bɛ kɛ sini tiɲɛ don dolo an bɛ fɛn caman kalama dolo la sariya y'an bali k'a bɛɛ fɔ donc o la sisan dɔ bɛ ɲininkali kɛ dolo dɔnni nafa jumɛn b'a la an b'a fɔ ko nafaba b'a la ni mɔgɔ min nan'i fɛ yen baara la e morikɛ e b'a tigi ka dolo de filɛ n'a ka dolo jɔra i b'i sigi o waati de kɔnɔ k'a ka dolo baara kɛ misali la n bɛna misali d'i ma sisan i bɛna faamu sunbulatu de bɛ yen bi ye ale tile mugan ani duuru ye ni min jɔ kalo kalo min jɔra a ka kalo jɔra sisan i b'a sɔrɔ a bɛ tile bi saba de kɛ o kɔrɔ a bɛ tubabukalo min na o bɛ da min kɛ a donna ka tubabukalo min na o bɛ tile hakɛ min kɛ ale fana b'o tile hakɛ de kɛ ni tile bi saba a b'o kɛ ni bi saba ni kelen don a b'o kɛ ni tile seegin ni tile mugan ni seegin don a b'o fana kɛ donc a b'o cogoya kelen na sunbulatu e bɛn'a faamu cogo di e b'a dɔn k'a fɔ karisa ka dolo ye masaya ta sunbulatu ale bɛna 6 heures si diɲɛ 6 heures o 6 heures o 6 heures kan fo ni kalo in ka ban a ka kalo yɛrɛ de ka ban parce que tile wɔɔrɔ dɔrɔn de tora yen kansa fo a ka kalo ka ban donc o la ale de bɛ jɔ donc o la 6 heures ale bɛna a bɛ jɔ a bɛ 6 heures kɛ a bɛ 7 heures kɛ n'o bɔra yen mizani bɛ don a bɛ 8 heures kɛ a bɛ 9 heures kɛ n'o bɔra yen akarabu bɛ don a bɛ 10 heures kɛ a bɛ 11 heures kɛ n'o bɔra yen kasu bɛ don a bɛ midi kɛ a bɛ 13 heures kɛ n'o bɔra yen gɛdu bɛ don a bɛ 14 heures kɛ a bɛ 15 heures kɛ n'o bɔra yen dalu bɛ don a bɛ sɛnsɛri kɛ a bɛ disɛri kɛ n'o bɔra ye kutu bɛ don a bɛ dusu tɛ kɛ a bɛ diinɛɛrɛ kɛ n'o bɔra ye hami bɛ don a bɛ tɛ kɛ a bɛ tɛre kɛ n'o bɔra yen sababu bɛ don a bɛ tɛnɛnsɛri kɛ a bɛ tze kɛ n'o bɔra yen kutu bɛ don ale bɛ z kɛ a bɛ ere kɛ n'o bɔra yen sa tan bɛ don a bɛ 2 heures kɛ a bɛ 3 heures kɛ n'o bɔra yen nin bɛ asadu bɛ don a bɛ 4 heures kɛ a bɛ 5 heures kɛ 24 heures banna donc o la ni min ka dolo jɔra waati min na dɔrɔn i b'i sigi o waati de ka tigilama ka ala deli k'a la ni fiɲɛ don i b'a baara fiɲɛ la ni ji don i b'a baara ji la ni bɔgɔ don i b'a baara bɔgɔ la ni tasuma don i b'a baara tasuma na ala b'a minɛ o de kama abudulahi hayidara mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka baara kalifa a la ala barika la bi iznilahi ni ala ka jɛ ala bɛɛ lajɛlen mako dilan ni ala taala ka jɛ an tun bɛ fɛ ka walawalali min kɛ aw ye o de ye nin bon an bɛ min walawala ka fara o kan tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dolo in bɛ tila fila tila wɔɔrɔ don ko o bɛɛ ye sayidu ye o kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ka ye fɛn o fɛn sɔrɔl'o kɔnɔ e bɛ wele e bɛ i bɛ masaya kɛ siga foyi t'o la wɔɔrɔ tɔ kelen ni min sɔrɔl'o kɔnɔ olu de ye maa ko gɛlɛntigiw ye f'u ka sarakabaw de bɔ o la sisan o de ye ni taabolo in ye ni alahu taala ka jɛ ye ni ala sɔnna ma ni min ma min faamu an ka nimɔrɔ o de bɛ sanfɛ tantɔ sisan donc 76 72 39 47 64 64 06 09 ni ala sɔnna ma ni dakuruɲɛ dama in de tun bɛ aw balimakɛ bolo nin k'a lase aw ma ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ min ye video in sɔrɔ i k'i jija i k'a partager eh, youtube sanfɛ groupew sanfɛ a bɛɛ parce que youtube sanfɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ se yɔrɔ fo abdulahi haidar walima gurupu fɛn sanfɛ a tɔgɔ bɛ dɛ facebook sanfɛ n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn abudulayi serifu abudulayi hayidara a bɛ wasa kɛ bɔn an ye an da don na k'a walawala paseke an y'a mɛn mɔgɔw bi ka kuma dolo kan u bi ka mɔgɔw lafili ka sɔrɔ u t'a dɔn o de kama anw yɛrɛ bilala a la an y'a ye moriya yɛrɛ tɛ se ka sabati ka kɛ dankelen ye f'i ka dolo de fana dɔn ni ala ka jɛ mɛ bi moriden min b'i sigi ka ala yɛrɛ de wele ka wele ka wele ka wele ka wele o moriden de man ca donc o la anw ye nin dɔnni kɔrɔkɔrɔba in sɔrɔ an maakɔrɔbaw fɛ an y'a kalan k'a sidɔn k'a ɲɛdɔn ka fɛn caman dɔn a la ka mɔgɔw mako dilan n'a ye k'an yɛrɛ makow dilan n'a ye ni ala sɔnna a ma an bɛ bi ta jɔ yan aw b'a suivre k'a partaze inshallah